Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Eh, an ka kuma in tɛna janya an karamɔgɔw kumana ka ban sɛnɛ jawara kumana monsieur le ministre kumana o ko tɛmɛnen kɔ An bɛ min ka jɛrɛli kɛnɛ kan n'o ye konatɛ ye fana a n'a kɔrɔkɛ u ye dakurunɲa fila fɔ kuma minnu fɔra o wasara min bɛ ne fɛ dɔrɔn ka n ka foli segin minisiri ma a n'a ka faama bonda bɛɛ ka tila kɔt K'an ka foli ɲɛsin mɔgɔ o mɔgɔ ye kɛnɛ sɔrɔ karamɔgɔw ni alimamiw ni dugutigiw la ka se mɛriw ma an ka foli b'u ye an ba minnu fana ye kɛnɛ sɔrɔ ni aja kumana sisan labitaw a ye dakurunɲa fila minnu fɔ olu ka kuma wasara anw ta ye dugawu de ye n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn konatɛ ko la mɔgɔw b'u yɛrɛ sɛgɛn mɔriya ko kuma in de la a donna tan a bɔra tan mɔriya tɛ o ni kɔlɔsi don menisiyew de tun bɛ diɲɛ bɛɛ dan a jiri bɛ dɛsɛ olu fɛ kɔlɔsi tɛ walahi ala kira ye min fɔ o de don sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat ko diɲɛ baara bɛɛ ala y'a siri ŋaniya de la ni hadisa in a bɛɛ bɛ yan de a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ tu kan'i yɛrɛ sɛgɛn kira ka kuma de don sallallahu alaihi wasallam a ko diɲɛ baara o baara a bɛɛ sirilen bɛ ŋaniya de la wa likulli mri'in ma nawa foyi tɛ adamaden y'i ka ŋaniya kɔ i ye min ŋaniya alors ni ŋaniya ɲɛna jɔn ni ala bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na mais ka gɛrɛ ala la fɛ fɛ la tɛ dɛ ŋaniya bi ɲɛ ka sɔrɔ i bi boli sɔn o bolisɔnnaw de ye dugawu kɛ mɔgɔw ye u bɛ dulɔ min n'u ɲɛmajɔra i na dugawu ɲini u fɛ u bɛ dugawu k'u ye k'u dafalen to siramugu la da in dulɔki nɔgɔlen don a ye nka n'a ye min fɔ ala ye a b'a kɛ ala ko tɛ o ŋaniya ko de don ni ŋaniya ɲɛna jɔn o jɔn bolo i ni ala bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na diɲɛ na yan ala ka jɔn de ye o i ma kɛɲɛ o ni maa o maa ye ala kɛɲɛ o kɔrɔ ye se ka ala ala ma kɛɲɛ dɛ ala muɲuna de ye ala muɲuna ye ala ti kɛɲɛ o la i mana ala ka jɔn ye cogo o cogo a bonya i kan'a dɔgɔya a jogo k'a kunko i bɛ se k'a bilasira se ka bɛ se ka sira jira a la o ɲininen b'i fɛ mɛ adamaden bɛɛ ala y'an bɛɛ da cogo min na tan ala b'an bɛɛ fɛ tan n'i ma kɛ fitiriwale ye n'i ye ala dɔn i ye ala dɔn i ka kan ni min ye diɲɛ na yan ala b'o k'i ye i ka kan ni min ye lahara a b'o k'i ye n'i m'a dɔn fana i ka kan ni min ye i tɛ taa k'o da tuma an kana ɲinɛ mun kɔ ŋaniya ŋaniya ni ŋaniya ɲɛna dɔrɔn fila adamaden hali n'i ye kafiri ye ne t'a fɔ seli yɛrɛ ala tɛ mɛ i ŋaniya ɲɛ ni ŋaniya ɲɛna ala b'i sabati yan fɛn minnu bɛ bɔ i la ala bɛ duloma k'u la silamɛ tɛ kafiri yɛrɛ kɛ kafiri o y'i ka lahara de ye mɛ diɲɛ na yan n'i ye ŋaniya ɲɛ Ala bɛ k'i fɛ degun min b'an kan ye ŋaniya juguya de ye e ye saraka caman bɔ i ye wurudi caman kɛ haluwa yɛrɛ donna a cayara mɛ foyi ma ɲɛnabɔ ɔ i bɛ ɲininkali de kɛ a ju bɔra min ju dɔw bɛ yen u bɛ bɔ mɔgɔ yɛrɛ la mɛ ju dɔw bɛ yen ah. o bɛ tiɲɛ ta de ɲumanya tiɲɛ bɛ ta cogo min hali danga tiɲɛ bɛ ta ten bangebaa minnu kɛra walidenw fɛ u balolen ala ko ko de ye mɔbili la cogo min na kuranɛ kɔnɔ ala ko asuransi bɛ ta mɔgɔ fɛ i denw na ten o ye jumɛn ko ɲuman fɔ wali ɲuman fɔ walidenw ye n'i ye ɲuman fɔ walidenw ye kana siga dɛ i satɔ kana siran taa to ala bolo yan foyi tiɲɛ an karamɔgɔ y'a fɔ monsieur le ministre ɲuman dɔn ka dɔgɔ o de bɛ surakakan na k'a wajibiyalen tɛ maa si ka ɲuman sara a ye o ɲinin tɛ mɔgɔ si fɛ dɔrɔmɛ tɛ ne kun e ye wa duuru di ne ma n b'o sara e ye cogo di wajibiyalen tɛ mɔgɔ ye ɲuman min k'i k'o si k'a ye ko mɛ a ɲini b'i fɛ i jija ka ye fitiriwale sanfɛ fitiriwale sanfɛ bila fɔ kafiri mɔgɔw bi ɛ kafiri arabu de n'i y'a dɔn k'a la kɔrɔ foyi t'a la bilen kɔ mɔgɔ ma ɲuman o de bɛ wele arabuw fɛ ko kafiri ninnu kɛ kun tɛ a ka dɔn ye nin ye fitinɛ kɔrɔ dɔ de ye an balimakɛ dɔ bɛ yen ba den na a tun bɛ ka nin de fɔ ayidara ye tuma bɛɛ ayidara n'i ye o dɛbɛn dalen ye bamakɔ a melekelen bɔra so a wuli a ka dɛbɛn dilan bamakɔ fo k'i sa dilanyɔrɔ tɛ yen ayi ni karisa ka dɛbɛn fɛnsɛnnen bɛ bamakɔ a melekelen bɔra so ka na n'i ye barikatigi fɛn o fɛn ye a kɛra minisiri ye a kɛra jɔn ye o ko barika bɛ n'a bolo bɛ se a ma a a ma bɔ bamakɔ dɛ a n'a bɔra a fa fɛ yen i b'a sɔrɔ a ba y'a ɲɔngiri a fa ye ka tɔɔrɔ muɲu fa kɛra wali taw fɛ ale yɛrɛ ye bangebaw bonya a n'o dɛbɛn bɛ bɔ so ka sɔrɔ ka taa bula feere daminɛ dabanani na ka sɔrɔ ka kɛ miliyardɛri ye dɛbɛn bɛ fɛnsɛn a meleke bɔra so mun bɛ se ka nin kɛ barika nin ye barika de ye mɛ an karamɔgɔ konatɛ bɛ min kɛ gundo la an t'o fɔ parce que ne bɛ dɔ dɔn aya dɔ de bɛ kuranɛ kɔnɔ o bɛ mɔgɔ lafiya kojugu wamakɛ nana bu ka na omakɛ nana bu ka na ala ko mɔmadu ma a ko fɛn fɛn bɛ ka bɛɛ kalan nka bɛ kelen furu ye a ko mun ko ala t ɲ ala t dɛ fi ka I wili ka t'i sa i ye fɛn o fɛn kɛ a caman bɔra i yɛrɛ kɔnɔ mais Ala ko wama kana rabbuka nasiya ko a kelen tɛ tunu ale Ala la a kelen tɛ bɔ a kɔ, walahi, o tuma na ɲumankɛla ɲuman kɛ Ala b'i sara hali n'i ye kafiri ye n'i ɲɛna Ala ka jɔn ma Ala na ko dɔ k'i ye dugukolo kan Alors, an sera nin de la an ye ɲɔgɔn tɔɲɔ nin de la ka silamɛya kɛ pe ka mikoro sigi ka kɛ ka kule ka si ko hayala sola hayala fala ayi an taa jɔ selitigi ɲɛkɔrɔ lahara maa min ye seli dɔgɔya kafiri don nka ala ye ko fura min bɛ bana min kɛnɛya n'i y'a kɛ bana wɛrɛ la e ye kafiri a bɛ fɔ alimami birilen ma misiri kɔnɔ ko kafiri a finman anw ye seli de kɛ

seli jɔbaaw ye seli jɔli kɛ janjuru ye n'u ko Alahu akibaru f'i sigilen bɛ yɛrɛyɛrɛ mais min filɛ Alahu akibaru la haasidi de don ni se b'a ye bi silamɛ wɛrɛw bɛ yen a bɛ minɛ seli kɔni se kɔni kɛra janjuru de ye taara na fɔ n ye silamɛ ko min bɔ ala n ti seli k'o ka surun ala la o misiri selibaa ye jɔn b'an ka misiriw kɔnɔ wa ɲumanw b'a la nka sinjitigɛla in bɛ yen dabalijugukɛla in bɛ yen hasidi in bɛ yen musotigi in bɛ yen min kɛlen bɛ ka muso fila furu kelen bɛ ɲɛji la o biri b'a kɔnɔ yen faama so bɛ yen misiri nafa kɛra mun ye o de la ne y'a fɔ o don silamɛya silamɛya sɔrɔ yan mali kɔnɔ yan silamɛya donna mali la ka sɔrɔ a tɔgɔ tɛ mali mɛ silamɛya nana silamɛya yɛrɛ sɔrɔ yan mɛ a maana de sɔrɔ yan mɔgɔw donna na silamɛya ko jɛnɛ ye haramu ye yanni o ka fɔ yan yanni alahu akibaru ka fɔ yan bamanan sɛbɛ sɛbɛ bɛ taa lahara a kana walimuso cɛ kuranɛ ko jɛnɛ ye haramu ye yanni kuranɛ ka se yan bamanan bolisɔnna dulɔminna a bɛ taa lahara a ti faden ka dɔrɔmɛ sonya tɔmɔ bamanan ala tɛ yen Ma silamɛ silamɛ sɔrɔ yan silamɛ jogo nana jogoɲumantigiw sɔrɔ yan kira yɛrɛ bi ci ɲininka a y'o de fɔ bu'istu li utammima makarima al-akhlaq ne Muhamadu cira de n ka ko ɲumanw dafa o tuma na silamɛya tɛ foyi ye ni jogo tɛ ni ko ba silamɛya la kafiri fiɲɛya ka fisa ye parce que kafiri ka fisa nafiki kafiri innal munafiqina fi darkil asfali minan nar i ka kɛ kafiri kun kelen ye i ka kɛ nafiki ye misiri kɔnɔ a y'a silamɛya lajɛ mun bɛ bi karamɔgɔ dɔ ka dɔ fa ka dɔ ba neni dɔ fɔ a ka mina n'o kɛra o yɛrɛ bɛ kulo kunfinw bɛ kulo olu bɛ balo yɔrɔ ɲini de la o si nakun tɛ ala ko ye mɛ ka sɔrɔ kira ko sɔrɔ silamɛ k'i silamɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ hali ni ala yafar'i ma olu de ye alijinɛ den labanw ye min don ale na mɔgɔ don ne bɔ san bi wɔɔrɔ kɔrɔ de kɛnɛ ala yafar'u ma u ye min kɔrɔfɔ o yafar'u ma mɛ u ti don fiye ko f'u ka san bi wɔɔrɔ kɛ kɛnɛ ma fɔlɔ mɔgɔ kɔrɔfɔla kira ye mɔgɔ kɔrɔfɔla ni jeninkɛ ye mɔgɔ mɔgɔ dunna mɔgɔ bɛ sɔrɔ adamaden sogo dun mɔgɔ kɔrɔfɔla de kan mɛ mun b'anw ka misiriw kɔnɔ tuma n b'a fɛ ka funfolite silamɛya y'an bila c'est-à-dire ni nin bɔn ye a seli a ka sun a ka ala ka diinɛ dafa mɛ n b'a dɔn ka nin bila ala ka jɔn lafiya bilahi a jira ti Allah de ko ten bilahi lawulibali don dɛ silamɛya nana dɔrɔn an ka ɲumanya kɛ an ka hinɛ minnu bɛ kule la aw de ye silamɛw ye ka kulo dɔrɔnw de ɲɛna yan ala kira kumaw de ka so wayi mɛ i ye mun kɛ i faso ye A fɔ n'a ci tɛ i ye min k'a fɔ an filɛ ka Konatɛ ka pɔn dayɛlɛ sisan miliyɔn kɛmɛ naani ani kɔ ee taa siso kɔnɔ bamakɔ a fɔ miliyɔn kɛmɛ naani ɲɛci dɔ kunda ye mɔgɔ tɛ ka kana to de hali ni pɔn tɛ mɔgɔw tɛna de mais ŋaniya de y'a bila n na o y'a sɔrɔ a ye dɔ kɛ ka kɔrɔ silamɛya y'an bila nin de la an bɛ dara darajan fo darajan tɔnɔ y'a fɔ n ye ko i yɛrɛ ye tɔnɔ kamalen ye o tuma na a ye dara faso kanu na n'an gɛnna ka bɔ bamakɔ bi taayɔrɔ tɛ maa caman na dɛ ko a ye bɔ bamakɔ dunanw a ye taa caman bɛ taa dɔ fɛ a ɛ dɔw t'a fɛ a ka dɔn k'u bɛ bɔ dugu yɛrɛ la parce que u civilisera u ka dugu yɛrɛ tɔgɔ fɔliw la u t'a fɛ yɔrɔ n'an gɛnna dɔw taa dɔ fɛ yen dɛ ah, mais n'ala sɔnna konate tɛ taa maa fɛ ale ye so jɔ a ma ɲɛ yan fana kɔ n'an gɛnna n'ale nana yan yankaw b'a kunbɛn bɔnda la yan A y'a janto a kana n'a yɛrɛ nɛgɛn seba in tɛ se de farida de ye nana kira ɲininka sola salam a ko ni n ma dɔ wɛrɛ kɛ farida seli kɔ n bɛ don alijinɛ na wa kira ko a'a bɛ taa min kɛ kira ko a ma a ko walahi i ka foyi kɛ farida ye n'i y'o i tɛ jeni fiyewu ko fɔ n'a kɛra wali hakɛ ye parce que a ko illa dayn ko fɔ n'a kɛra juru ye juru ye hakɛ de ye mɔgɔ ka hakɛ maa caman bɛ taa fili jahanama kɔnɔ seli seli ko tɛ dɛ c'est à dire adamadenw tɔɲɔlen i bɛ kisi cogo di son hasidi balijugukɛla faama surafɛn minɛna faama jamana cila ka miliyariw cɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ ni denw bɛ taa lafiya bɔmu don a bɛ éclater don dɔ ne t'a dɔn n bɛ se ka min fɔ konate ye a sara bɛ ala bolo dɔrɔn a ka continuer ka continuer an y'o de ɲini ne y'o de fɔ ansaru ye a jate a ye baara kɛ ne bɛ min kalama comme ansaru ɲɛmɔgɔ bɛ yan dɔgɔtɔrɔso tan ni saba tan ni naani dɔgɔtɔrɔso tan ni naani o jɔra bi mali kɔnɔ ko an o dɛmɛ bɛɛ ma ansaru tɔgɔ la bon diinɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ kule kule la a y'u ɲininka tan dɛ ko a ye mun kɛ aw faso ye diinɛ tɔgɔ la ɲini diinɛ bɛɛ fɛ silamɛya ni kerecɛnya an ka sɔrɔdasi militaire ne den t'a la ko n bɛ min dɔn bilahi aliyul azim n dɔgɔ t'a n bɛ min dɔn n kɔrɔkɛ t'a la n bɛ min dɔn n den t'a la n bɛ min dɔn mais o de ye fini don ko an bɛ sa faso ye faso ye jeni anw de tɛ yan i mana ye b'i da ka sunɔgɔ ka gɔrɔndɔ dɔ den de bɛ kungo kɔnɔ saw ni bunteniw cɛla jugu b'a nɔfɛ n ko an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ an k'u dɛmɛ n'an seko bɛɛ ye sen filɛ an ye mɔgɔw weele ka na ne ka misiri kɔnɔ ka kuranɛ jigin ka yaasi min kalan sɔrɔdasiw ye n'i y'a kɛmɛ fɔ ji la kurun tɛ se ka tɛmɛ k'a ɲini ala fɛ k'an ka finitigiw kɔlɔsi mais anw ma dan o ma dɛ n y'a fɔ ansaru ye ɲɛmɔgɔw filɛ n ko a ye wari bɔ an mago b'a la ala b'a dɔn an mago b'a la mais an ka taa kɛ sɔrɔdasi minnu sara kɛlɛda la an ka taa di u ka famille ma u k'a dɔn ɲɛnamaw k'a dɔn n'u sara ka tila kisɛ ko gɛlɛya ye mali sɔrɔ yan jɛkulu fɔlɔ min ye dix millions bɔ k'a di gouvernement ma a ye sisan ka d'an sɔrɔdasiw ma an mais u ye dɔn jate ko million bi joli wɔɔrɔ joli bi wɔɔrɔ ni seegin asura kɔnɔ n ko n t'a fɛ ka bi wɔɔrɔ mɛn bilen n'a bɛ kuma dɔrɔn a k'a fɔ ansaru ye million kɛmɛ di an ka finitigiw ma mais o kɛnɛ kan a million kɛmɛ dafara o kɛnɛ kan alors n bɛ ansaru fo a y'a karamɔgɔ wasa mais a k'a dɔn a ye ala de wasa Maa o maa y'a ni di ko a bɛ i kɔlɔsi n'i jɔnna o na i danganen don sabu i bɛ to a la don dɔ alors silamɛya ye baara de ni baara banna silamɛya kɔnɔ dɔrɔn t'i ka so makari ko tɛ karamɔgɔya tɛ saraka minɛ ye karamɔgɔya k'i sigi ko i de bɛ diɲɛ ɲini a bɛ sɔrɔ cogo o cogo hali ni tasuma bɛ jamana minɛ ne ka ta sɔrɔ la an t'o dɔn an silamɛya dɔn an ye kira n'a ka sahabaw ye de a ye sabali isibiri isibiri isibiri isibiri wa sɔburu ka ila de layi wa ma sɔburu ka ila bi layi a ye kuranɛ lajɛ a ka sɔburu sɔburu ɲini a kɔnɔ ala min ye setigiba ye o ko kira ma sabali sabali sabali sabali sabali de ɲinin'an fɛ silamɛ bɛ sabali de silamɛ tɛ tasuma don a y'a janto a yɛrɛ la tile ka kan vraiment tɛmɛ n'a ye yan kan n b'a fɔ dɔrɔn bɛɛ k'i jija ɲuman na wa ma kana rabbuka nasiya ala tɛ ɲinɛ dɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛɛ sɛbɛnnen don ala bolo lahara bɛ bɛɛ ta jir'i la a y'a cɛsiri a ye sinji tugu a ye ɲɔgɔn kanu n'i ye hɛrɛ ye dugu o dugu la a bɛ daminɛ ni bɛn de ye dugu o dugu n'a ko a tɛ bɛn ala ka hɛrɛ bɛ bɔ yen wurudi tɛ dɛ hali n'a y'a ka so yɛlɛmɛ ka kɛ misiri ye ala mako t'a jigi ka jigi tugu ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la tugu balimaw ka ɲɔgɔn kanu dugudenw ka ɲɔgɔn minɛ jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ n'o kɛra ala b'aw ka dɛsɛ kɛ se ye mais n'aw farala ala bɛ se kɛ dɛsɛ ye sɛ kana an b'a fɔ an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ bɛ se ka fili i bɛ tiɲɛ nka bilahi ne bɛ nin dɔn hasidi tɛ ala m'o de don a dusukun na fiyewu o de y'a lafiya Ko n'Ala y'o bɔ maa o maa na ni Ala sɔnna i bɛ si sɔrɔ, siga t'a la, sɛgɛnɛ kan nka saya caman bɛ yen keleku ka sa i yɛrɛ ma banaw b'a kɛ latigɛw b'a kɛ nka a ju caman ye ni hasidiya korosiyara dusukun na n'a ma bɔyɔrɔ sɔrɔ a bɛ éclater a si mɛn o an b'an ka minisiri fo Kɔnɛ sinafɔ yɛrɛ yɛrɛwolo fɔ a in ka di seere ka dɔ sinafɔya dɔ de ka bɔ o la taara a na se ka bɛn n'an ye ale ale bi yɔrɔ jan walahi ne b'a dɔn cɛ min don a dusukun bɛ yɔrɔ min na ala bɛ sɔn ka mali dɛmɛ nin kama bilayi parce que faama k'a ye mɔgɔ dɔ ka hakɛ perdilen don faama tɛ se ka sunɔgɔ bilayi n'o kɛra jamana o jamana na ni la diriya tɔ don jamana taatɔ don ɲɛ fɛn ma mali bin ni sonyɛni ni binkani ni nkalontigɛ tɛ mɔgɔ tɔɲɔ de ye jamana in firi mɔgɔ kelen ka mɔgɔ kɛmɛ niyɔrɔ dun mɔgɔ kelen mɔgɔ ba kelen niyɔrɔ dun o jamana bɛ bɔ nɔgɔ la ne ye nin fɔ a ka ca san bi naani ye bi ne m'a dogo k'a fɔ fanga ma tilen yɔrɔ o yɔrɔ jamana tɛ lafiya Hali an ka sɔrɔsiw ka dagabana don o don a fɔ de h u ye camp attaqué nin sɔrɔsi hakɛ sara nin hakɛ bolila oui il y a pas de problème parce que kɛlɛ ne y'o fɔ kɛlɛ yɛlɛma o mais a fɔlɔw kɛra mun ye parce que minɛn b'an ka cɛw la parce que min b'olu bolo la jugu in bɛ marifaba min b'o bolo marifa bi an ka marifa min filɛ u bolo nin ye o de y'a a belebeleba yɛrɛ ye ɛ min bɛna ne k'o ta ta ye o ta ka farin ta ye o kɔnɔ kuma na an b'a ɲini ministre de la défense fɛ an ka mali fanga transition u ka wari tɔ min bɛ yen ne y'a fɔ i bɛ ka ye ala tulo ɲɛ bɛ yan n ko min ka gɛlɛn wari min bɛ yen a bɛɛ don sɔrɔdasiw la parce que i mana mɛn an ka jamana o ye n'a bolo ye dɛ mais c'est vrai an ka na an sigi ka plan quinquennal dilan an ka a lajɛ jamana bɛ taa ɲɛ cogo min na o tɛ n'a b'a bolo ye wari min bɛ yen an bɛna miliyari ta dɛ an bɛna kɛ ta dɛ an bɛna miliyari kɛmɛ ta dɛ ko a y'a bɛɛ jɔ a ye sɔrɔdasiw wele k'u ɲininka mun b'a jɛ dɛ e bɛ se ka fini don ka boli ko di n'u ko min b'u jɛ a y'a bɛɛ d'u la n'a y'a bɛɛ d'u la n'u hakili sigira u bɛ jɔ mali o tɔ ye joli. an yɛrɛ bɛna an bɛ an bɛ ayatali kurusi kalan na an sera yɔrɔ dɔw la an bɛ layilalaw fɔ la maa si t'a dɔn min bɛ yen ala de b'a dɔn mais i faso kɔnɔ i yɛrɛ hakili wililen don i faso kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ jatigɛlen i faso kɔnɔ mun ka jugu o ye mun ka jugu o ye foyi. o la an bɛ min ɲini transition fɛ minisiri bɛ yan u ka kuma ɲɔgɔn fɛ u ka wari bɛɛ don sɔrɔdasiw la u ka jamana in bɔ bolola ni jamana bɔra bolola a bɛ taa ɲɛ cogo di ça c'est autre chose o kuma bɛ fɔ a tuma na mais jamana bɛ taa ɲɛ cogo di bi e ko jamana jumɛn ye jamana jumɛn ye taa segu segu ba kɔ ba tigɛ segu i k'a lajɛ kɛ n'a bɛ kun i la segu dugu bɛ se yen kɛ a kɔrɔbɔ segu an kɔrɔ yan taa ɲɔnɔ taa an balima dɔgɔnɔw fɛ yen taa fila wɛrɛw la hakili sigi tɛ yɔrɔ si mali fan bɛɛ minɛna a fan bɛɛ tu ɛ aw yɛrɛ tɛ taa Bamakɔ wa? n'i sera Bamakɔ, ɔn, ne yɛrɛ mana se Bamakɔ k'a ye k'u kɛlen bɛ ka bɔ, ɛ Bamakɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ koyi ka bɔrɔ fa buguri la, ɔnhɔn, ɛ ne ko a banna, Alahu akbar, ɛ ni sɔrɔdasiw yɛrɛ ye bɔrɛ fa buguri la, ɔn, o kɔrɔ tɛ n'a ma ɲɛ an b'an biri nin kɔrɔ ka mugu ci o tɛ wa? ɛ fo Bamakɔ, walahi, fo Bamakɔ, o tuma na gouvernement ka kan k'a ka baara bɛɛ jɔ fɔlɔ pour les militaires tiɲɛ ni jamana sera ka bɔ bolo la kɛlɛ jumɛn bɛ mali sɔrɔdasiw kan bi janfa kɛlɛ te min yɛrɛ ka ne yɛrɛ bolo i dɔrɔn wari kɛlen bɛ k'o san ɲɔgɔn kan lafiya waati u ye sunɔgɔ daminɛ o ni sɔrɔdasi kɛlɛ kɔrɔ ye kelen o fo sɔrɔdasiw fana ka nin t'u kɔnɔ anw tɛ mugu ci cogo dɔn mais an bɛ ko dɔw kɛ cogo dɔn parce que sɔrɔdasiw ka kan ka miiri de c'est-à-dire k'a fɔ e ne ni nin bɛɛ bɔra u b'a fɔ cogo di i ni min bɔra ɲɔgɔn fɛ promotion wa ayiwa aw de ma taa kɛlɛ yɔrɔ la non i promotion don mais faut faire attention a ye ɲɔgɔn yɛlɛmɛ cogo lajɛ a ye ɲɔgɔn ka profiliw ci cogo lajɛ jɔnni yɛrɛ ye jugu ye o ma dɔn bilen o kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo di fo sɔrɔdasi ka hakili sɔrɔ terikɛ dɔ ani ninnu tun bɛ kati o non a kati bilen ko a bɛ kungo min na sisan dɛ a yɛlɛmɛ cogo jateminɛ ye jɔnni bɛna bɔ ye jɔnni bɛ segin a y'a da ka nin fara a ka kalan kan dɛ wulibali don vraiment a bɛ yafa an ma an bɛ dugawu kɛ dugu in ye sababu kama dugu in ala k'a barika ala k'a kɔrɔta ala ka bɛn don a kɔnɔ ala k'a denw sɔn ala ka hɛrɛ k'u ye maa o maa se yɛrɛ se nin kɛnɛ kan mɔgɔw sɛgɛnna dɛ mais a sara bɛ ala bolo a bɛɛ sara bɛ ala de bolo sinon degun bɛ bɛɛ kan tile mɔgɔw la depuis tuma jumɛn fo sisan mais a kɛra min kama ala ɲɛ bɛ bɛɛ la ala bi bɛɛ sara vraiment ala k'aw sara hɛrɛ la ŋaniya ɲuman bɛ maa o maa kɔnɔ ala k'i bila ka fɛn k'i faso la min ka bon nin bɛɛ ye ala k'a to i ka fɛn k'i faso la min ka bon nin bɛɛ ye An karamɔgɔ a bɛ kɔfɛ ka na an t'o ɲɛfɔ maa ye a b'a bɛ kɔfɛ ka na n b'a dɔn o tɛna dogo a ka ka dugu in ka dugawu kɛ konatɛ mɔgɔ dɔw bɛ ka sɔrɔ dugu la waso don i n'a kana ɲɔgɔn ye dɛ a kana n'i ka so dɛ a kan'i fo dɛ nka n'i y'a ka saraka mɛn yɔrɔ min na a bɔ kan'a fɔ a ye dɛ i yɛrɛ k'a bɔ jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ kelen kama dugu bɛ hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ kelen kama maa o maa ko n ka dugu n'a y'o kanu ala bɛ fɛn k'a ye dugu in na an sigi n'a ye fiye a tɔ bɛ kɔfɛ ne bɛ kuma surunya yan k'a ɲini ala fɛ an ka jamana ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ an ka sɔrɔdasiw ala k'u kɔlɔsi ala k'u kisi an ka jamana ala ka bɛn don a kɔnɔ Maa o maa bɛ jamana in ka lafiya ni hɛrɛ fɛ ala k'o dɛmɛ ala k'an n'o dɛmɛ maa o maa tɛ jamana in ka hɛrɛ fɛ f ye yɔrɔ ala ka don jamana in n'i cɛ ala ka don i ni jamana in cɛ ala ka bonya kama sɔli ala rasul ayiwa ko nana ɲin anw y'a fɔ dɔtigi ɲɔgɔn fɔ